Please, ebuhazina, oh, very important. Now, Governor anyị ga-awatch vidio a, don't move again. Don't move anything again. Ime ọ na-eme ọ na-eme na Lagos a sị gị come home and invest ọkụ ya a sị gị rapụ Lagos gị hapụ Lekki gị rapụ Abuja onye ọbụla na-awatch vidio a share nụ vidio a arụ na-eme na Enugu steeti nnukwu arụ na-eme na Enugu steeti Enugu bụ nke m si bụrụ ebe m bi onye ị na-ene anya bụ one old man a na-akpọ uche anya nwanne ya o nwe one old man onye o ji riva afia bụ uche anya bifo m kwube ife me uche anya uche anya ị ga-anwụ ọnwụ ike uche anya onye isi ndị kapital teritori ana m asị gị na ana Enugu ga-etigbu gị uche anya ama m na ị na-anụ onu m uche anya ọ ma-adịrị gị na mma bikonụ achọ m onu mmadụ biko ebe a bụ ebe a na-akpọ Brit Lounge n'Enugu ebe a bụ ebe a na-akpọ Brit Lounge our gọvanọ bụ Dr. Peter Mbah winiri election anyị niile kwadoro awa gọvanọ sị ya mee Enugu a ka ọ dị mma ka Enugu a bụrụ kapital anyị Igbo ọ bụ anyị kweta wee deliver awa gọvanọ onye nwe ebe a ife a lụlụ ebe a a sị ya lụọ ya na Lagos ọ sị mba na a sị akụ ruo ụnọ a mara onye kpara ya onye a wee buru ego niile ọ gbatara na mbọ n'obodo oyibo rapụ Lagos bataba ana Igbo gọvanọ anyị wee mee nwoke onye isi kapital teritori o nwe oge nwoke a chọrọ ịgọ ana ife ume ana na-agba uche anya mme post foto ya ndị nwe ebe a ekwerọ eresi uche anya ana please no noise no noise no noise Audience. enyi m nwoke a wee bịa lizi ebe a for 20 years rụọ arguably the best lounge e nwe n'Enugu steeti uche anya sị na a na-agba egwu ebe a uche anya bịa bịa sịlụọ ebe a ụnụ ebuzina anything again be silent for some time biko biko after ka uche anya uche anya buru ọnụ silụla ebe a one house one house stop o.

kpọpụta na onye please people na-eche ka m kwuo okwu ọnụ gụrụ m pụta nwoke a na tie mmanya ọjị kpọpụta nwoke a ebe a

uche anya bịa bịa mechie ebe a uche anya onye ochirifo a bụrụ ọnụ mechiri ebe a ndị nwe ebe a wee kporo dọkụmentị niile ha nwee jebe na gọọmenti enye ha terms and condition a ga-eji wee mepee ebe a stop please every conversation goes in here kọrọpụ ibe itinye onwe gị na nsogbu gọvanọ anyị na-ekwu maka ya na-awatch please e mepesịrị ebe a sị ndị a na a ma na-akpọ egwu ebe a ndị a kweta na a ma na-akpọ egwu ebe a bupụ spika niile e nwere ebe a uche anya sịkwa na ebe a ama eme exist again mechie ebe a uche anya lọkụọ biznes ya for close to one month ife niile dị perishable e nwere ebe a mebisie ọ mụnwa jekwuru gọvanọ Enugu steeti gọvanọ Ndubuisi Mbah eje m na gọọmenti house bata ọfisi ya sekpulu ana m sị ya nwanne m good afternoon ọ sị m Okwuluora kee ihe ọ ga-emerụ m m sị ya your excellency biko mepenụ brick lounge na nkwa i kwere enugwu na ị ga-eme investors ka ha dị comfortable na ị ga-ederisk every barrier e nwere investment na enugwu gọvanọ anyị sị m na ekpere ya bụ ka pipụl mee invest n'enugwu kee ka ọ ga-esi mechie nke na-eme exist gọvanọ anyị wee kpọọ uche anya by 4 pm sị ya uche anya open brick lounge uche anya mepere ebe a uche anya gwara ndị a gwa ndị nwe biznesis n'enugwu na gọvanọ anyị small boy ihe a na-agwa gị ndị nọ na mitin a n'ebe a n'oge ọ nọ na steeti asembli kee ebe gọvanọ nọ n'oge ọ gọrọ ụlọ na jọjia kee ebe nwanne m nwoke bụ gọvanọ nọ uche anya nọ n'iru ndị mmadụ kparịa executive governor of Enugu State m sendialụ nwanne m voice note sị ya mụọ nwoke ya bụrụ nwoke uche anya bịa n'ime abalị kee taim o ji mepe ebe a mba oge o mepere ya e mepe ebe 12 ime abalị ebido biznes ebe a ka gọvanọ nyere ọda uche anya jee bulu alam tinye ebe a ị na-anya na-achụ ụlọ aga adagbu ya alam dịchi ya ndị mmadụ ju ebe a na-eri nri a gbanye alam onye ọbụla gbaba ọsọ kemgbe onye a bịa mee investment n'Enugu this man ezube ike this man nọ ebe a bụ onye Anambra steeti ndị Igbo bụ ofu e mecha mebi ya na ọ bụrọ onye Enugu this guy nọ ebe a dịgo frustrated onye a atagbugo onwe ya n'afụ gọvanọ anyị sị mụ mụ gwu ya gwa Uche Anya enwe ihe dị ebe a adịrọ na drawing sị tinye ya ọrụ na-ese m ya Uche Anya nọ na-ethreaten ndị a for more than two months eruo n'ime abalị ụnyaahụ ebe 2 o'clock midnight 2:30 a.m. afụbe m ebe eji ime abalị edemolish ụlọ mmadụ ebe a bụ 65 workers na-alụ ọrụ ebe a 65 workers ka e nwere ebe a ka a na-alụ ọrụ here ebe 2:30 ime abalị listen ka Uche Anya kpọ ndị mmadụ bịa ebe a chụpụ onye ọbụla na-anọ ebe a demolish ya ebe a ife anyị na-ajụ bụ na Uche Anya Uche Anya sị na ya nwa bụ gọvanọ Enugu State ka onye na-ekwu ewu ọchị ya biko please ebe anyị nọ bụ ebe anyị na-eri nri n'Enugu ebe a bụ Brick Lounge ka onye isi ndị capital territory because ka anyị na-apụ ebe a now ka anyị na-eje government house a sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị enwe 65 workers ebe a ma ụlọ a na-edemolishi na Lagos afụbe m nke e mere n'ime abalị police nọ ebe a ru 100 n'ime abalị ọ bụrụ na ha niile nọ ọrụ insecurity ama adị n'Enugu ana m ajụ onye saịnụ authority eji buru egbe niile dị n'Enugu bupụta n'abalị let me go around ka ị fụ ihe niile dị ebe a everything dị ebe a finished ihe ị na-ele anya bụ fridge enwere any crime this man commit crime ya bụ na o mere invest n'Enugu Uche Anya sị na ọ ga-akwatu ebe a na gọvanọ chụọ ya na Uche Anya ị kwaturu ebe a gọvanọ ga-achụ gị and ị ga-anwụ ị ma elute na obodo ahụ ị sị a chụọ gị ị nwere ụlọ na Georgia ọ sị gị na nwunye ya nwere nwere agba na police Uche Anya ị ga-anwụ nwanne ka e je government house let's go to government house biko onye ọbụla everybody everybody